igbo mma mma nụ ndị igbo kwenu kwenu kwezuonu akụkọ ifo ka anyị na-ewetara unu nke ụbọchị taa isiokwu akụkọ ifo anyị bụ ihe mere na agụ adịghị eri mbe a sị onye igbo mara ihe mere na agụ adịghị eri mbe bịa ka m kọọrọ gị akụkọ Agụ nọkọtara otu ụbọchị malite gụkọba anụ niile o rigoro kamgbe o bidoro chụwa nta. O chetara na ya eriela mgbada, ele, imuru, atụ, isi abụ ọhịa, enyi, edi, enwe na atụrụ mgbe ahụ ka o jiri cheta na otu anụ ya eribeghị bụ mbe o kwuru na ya ga-achọ ụzọ ya ga-esi mezuo nke a o kpebiri na ya agaghị eri mbe ma ọ bụrụ na o meghị ya ihe ọjọọ ọbụla n'ihi na ọnwụ gburu ugwumagala gburu emere m gịnị Ụbọchị Agụ chọrọ imejupụta ebumnobi ya ruru, ọ gara n'ụzọ ọ maara mbe si aga n'ubi ya gaa tọgbọrọ debe ahụ ka ọ nwụọla. O kwuru n'obi ya na mgbe mbe pụtara na ọ ghaghị ikwu okwu ọjọọ n'isi ya n'ihi na ya maara na mbe so na anụ ndị ahụghị ya n'anya. O kwukwara na okwu ọjọọ ọbụla mbe kwuru mgbe ọ ga-apụta ga-eme ka ya kulie rie anụ ya ka o kwuchara nke a ọ tọgbọrọ n'ebe ahụ chilie ụkwụ ya na aka ya elu mee ka ọ nwụọla anụmanụ izizi pụtara ebe ahụ bụ nkịta nkịta nwere oke ọṅụ ka ọ hụrụ agụ ka ọ tọgbọrọ n'ọnwụ o kwuru okwu akaja dị iche iche megide agụ o kwuru na ọ ka mma na ka ọnwụ siri gbuo agụ n'ihi na ọ bụ ugbu a ka ka ọnụ ya ga-amalite iru ya bụ nkịta n'okwu n'obodo ụmụ anụmanụ agụ nụkwara nụchara ihe niile nkịta kwuru ma n'ihi na ọ bụghị ya ka ọ na-eche ọ gbara nkịtị anụ ọzọ pụtara bụ ehi o were ọṅụ bee mụụ mụụ o kwukwara Ọ kwara agụ ọtụtụ emo ma kwukwa na ugbu a bụ na agụ anwụọla, na ya bụ anụ ndị adịghị ike ga-amalite mesapụ ahụ ma na-agakwa ebe masịrị ha n'ihi na anụ ndogbu ahụ adịghịkwa ndụ. Agụ nụchara okwu ọjọọ ndị a mana ọ gbara nkịtị n'ihi na onye ọ na-eche apụtabeghị mgbe ụtụtụ ụtụtụ ehihie pụta ma mbe apụtaghị oke agụụ malitere gụwa agụ mana o kpebiri na ya ga-ahụ isi ya o kwuru na o kwuru na ya ga-anọ ebe ahụ ruo mgbe ọbụla mbe jiri pụta n'ihi na onye ndidi na-eri azụ ukpoo Chi nwa ogbenye na-eche ya Mbe esilarị ụzọ ọzọ lawara ụwa ya ọrụ ugbo n'amaghị ụdị njọ ụbọchị kwụ eche ya n'ụzọ. Ka o zuchara ike ọrụ, ọ gwara nwunye ya na ya chọrọ ịga legharị anya n'obodo ma marakwa ikuku- narakwa ikuku mgbede. N'amaghị N'amaghị, o siri ụzọ ahụ agụ nọ na-eche ya were gawa. Ngwa ngwa o rutere ebe ahụ, ọ hụ agụ ka ọ tọgbọrọ, o jiri uche o jiri bụrụ agaba idu wee mara na akwụchara na ọdata bụ ọnya ka esiri ka ejiri ya wee sie. mbe tiri mkpu n'olu ike kwaa akwa arịrị n'olu ike maka ọnwụ agụ nwụrụ ọ tara ọnwụ ụta maka igbu otu n'ime ndị ezigbo mmadụ e nwere n'obodo ọ tụkwara arịrị tụkwara arịrị na ọnwụ egbuola agụ na-eche obodo nche na ugbu a na ọ bụzi ndị iro were ha mere ihe masịrị ha Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ kaara ya mma ma ọ bụrụ na ya ọ bụrụ na ọnwụ bịara gbuo ya bụ mbe ma hapụ agụ na-eche mba. Ka mbe na-ekwu ihe ndị a, agụ tọrọ n'uche n'amaghị ihe ọ ga-eme. Ọ hụghị ụkwụ ọ ga-eji kulie rie mbe n'ihi na okwu ọma niile a ọ na-ekwu abụghị ihe ọ tụrụ anya n'aka ya. mgbe mbe macha- megharịrị ahụ oke mgbe agụ megharịrị ahụ mbe jere ka ọ gbaa ọsọ mana agụ gwara ya ka ọ hapụ ịgba ọsọ o were umeala kọwara mbe ajọ atụmatụ ya bu ya bu n'uche maka ya otu a otu ya siri chọọ iri ya ma ọ gafeta okwu ọjọọ ọbụla oke otu ya si chọọ iri ya ma ọ gafeta kwuo okwu ọjọọ ọbụla n'isi ya Ọ kọwakwara mbe otu anụ ndị ọzọ siri gafetacha na-ekwu okwu ọjọọ dum ka ha kwuchara ma n'ihi na ọ bụghị ha ka ya na-eche na ya hapụrụ ha ka ha gafechaa. Na mwute akwa n'obi ịhụnanya, ọ gwara mbe na ya amaghị na o siri otu ahụ wee hụ ya bụ agụ n'anya ọ gara n'ihu kwe mbe nkwa na ya bụ agụ agaghị erikwa anụ mbe ọzọ n'ụwa ya niile n'ihi na mmadụ adịghị egbu onye ọ hụrụ n'anya ọ bụ ya mere na agụ adịghị eri anụ mbe rukwa taa ndị igbo ọ bụ ka ọ ha anyị n'ọnụ chebiri anyị na n'izu ụka ọzọ ka anyị wetara unu akụkọ ifo akụkọ ifo dị mma tọrọ ụtọ na ntị